Ah, tikufufuza kwanga ndikunena kuti kaya Airtel money mpamba ndi mabungwe ili onse amene akugwiritsa ntchito kutumizirana ndalama kunja kaya kupita ku malawi kupita ku uk mmene tikuchitira pakati pathu ndi gawo limodzi ka ndalama zosagwirika ndi manja chifukwa kaya Airtel money zimatha kutheka foni ndalama ili mfoni umalipira za ku Admarc ndi foni kapenanso kugula malonda kulipira pa foni ndi pa foni ndi gawo limodzi komano kusiyana kwake ndi zimene zibwere pa dziko lonse lapansi ndi yakuti njira ya Airtel money ndi TNM mpamba ndi ongofuna kutiphunzitsa mmene tingagwirire ndalama ndi tingagwirire ntchito koma ndalama yapepa ikadalipe pakati pathu chifukwa airtel money ndi TNM mpamba ndi makampani chabe amene akungoyuza njira imeneyi boma likutulusa kashi yake imene tikugwiritsa ntchito ndi zikumatheka kutenga ndalama ya makampani ndikugwiritsa ntchito ya boma komano ndalama yosagwirika ndi manjayi chimene chichitike boma kapena kuti reserve bank ndimene itenge charge sopano pa ndalama iziyendesa ndiyoyo ndikuti bomali liletsa ndalama za kashizi ndikubweretsa cashless ndikuti ku reserve kuja kumene kumasungidwa ndalama za mapepalazi kukakhala makompyuta amene azipanga system ndalama ya boma ine kaya muyankha sister gertrude Ah, kungoonjezera pa zimene brother ipo ayankhula Ah, maziko a ndalama yosagwirika anachitika kale panopa tinayambapo Eh, mwina pa chingerezi tinene kuti implementation Mhm. inayamba airtel money airtel money muja inayamba airtel okhaokha kenaka inapangidwa upgrade system airtel to mpamba kenaka system yapangidwa upgrade nkuchokera ku mafoni kupita ku banki kapena kuchoka ku banki kupita ku mafoni komanso banki ikutumizirana ndi banki iyi Mm. ndalama zija zikumatheka ndithu kugwiritsa ntchito koma osazitani osazigwira osaziona munthu Mm. ali kugula ah, zi- eh, kapena ali ku blantyre waoda zitenje ku mzuzu akukwanitsa munthu kutumiza ndalama ku mzuzu kugwiritsa ntchito zomwezo za matransifa amu network izi apatsira basi kumene kuja mpaka na katundu amupeza munthu ku blantyre anthu osaonana osagwiridwa ndalama kuteko tili kale mu system ya ndalama yosagwirika Mhm. Ah, ndinazapereka chitsanzo ku utumiki wa kungumbe uja kuti tinayamba pa 31 december tikutha mayunitsi okala ndipo zinathadi pano sitimagwira ntchito sitimagwiritsa ntchito mayunitsi okala Paja- komanso palibe kugula mayunitsi kugwiritsa ntchito ndalama paja china chaka chanji chimenechi

kuteko tagulira mu digital system ndalama yosagwirikayo ndipo chaka chatha phu tikupanga zimenezo ndazolowera
kuti pa 31 december apaso ana- athesaso nkhani ya mabanki kuti macheke sazikhalako Mm. ndinayankhulakoso kuti macheke sazikhalako Mm. kuteko nkhani yake ndi chitetezo ndikuwuzeni brother uli ndi 1 miliyoni mu foni mose wa lero Mm. uli ndi ma keypad olo kukubera foni imene sudandaula Mm. chifukwa pin uli ndi iweyo ndalama zimakhala kuti zili safe koma kukubera wallet kapena handbag moti muli 1 miliyoni sikulira kwake Mm. kuteko pali chitetezo chimene chilimo ndithu nkhani chitetezo chitetezo chitetezo komanso baibulo linakamba nkhani mukazamva kuti chitetezo ndi chani paja mtendere ndekuti muziwe zonena kuti china chake chachikuluso chili pam- pa- pa- patipo pa- pambali pakepo Mm. kuteko tikamakhala tiziziwa zonena kuti ngati ndi foundation ngati ndi mapilala a digital money ife tikuumba nawo tikumanga nawo ndipo tikuchita nawo tinayamba kale Mhm. mwina mbuyo mundakhala ndikunena kuti satana waumba mbiya ndipo mbiyayo tikulowa mwa tokha opanda kutikakamiza chabwino koma mbiyayo tsiku lina satana akazangoyisonkhezera moto ikazayamba kutentha ndi pamene tizazindikire kuti tilidi mu mbiya ndipo mbiyayi simuyenera kukhala ndi chifukwa chake mwina uh, mukutumikira kwanga kungumbe kunabwera uthenga umene mwapaderadera ndinachita kuwuzidwa kuti tiwuzane kuti tibwerere kukale nkhani ndione kuti mu mbiya muti tituluke mmene tinkakhalira mukale brother ndithere pamenepo tsopano tomuti palamulira mafunso ameneno chabwino sister blessing um, I, I, I think pali zinthu zingapo zimene zilipo zimene mwina funso loyamba linali lonena kuti kodi digital money ndi chani kunena kuti satana paja ndi ochenjera ngati njoka ndi amasiweretsa maganizidwe athu chifukwa wakhala akutizoloweretsa kugwiritsa ntchito zinthu za electro- ma electronics kapena kuti electronic money imene ili digital money kunena kuti umatha kukhala kuti ndi ndalama ku banki umatha kuitulutsa kugulitsa chinthu- kugulira chinthu china chilichonse koma ndiyo ndalama imene tikuyikamba pa- ku digital currency imene tikukamba pano apayi ndi ndalama imene ili ngati virtual vicho chichewa ndiye kuti chani ndikufuna ndifotokoze vicho kubwera kwa covid kunabweretsa zinthu zambiri za vicho zosaoneka ndi maso koma zinthuzo zikumatheka ayi mamiting'i mmene tikupangira apapa ndoti ndi vicho meeting sitili malo amodzi komano zikutheka inde momwemo ndiye nkhani ya di- nkhani ya digital currency nkhani ya digital currency imene kubwerayi ikuyenera kutipasa ganizo la mmene timapangira ndi airtime kuti tikangogula airtime singabwererenso ku ndalama tikangogula mayunitsi amagetsi sangabwererenso ku ndalama tikangogula china chani chani madzi sangabwererenso ku ndalama Mm. imakhala kuti apita imeneyoyo ndi pamene tikukamba za uh, CBD centralized banking uh, digital currency imene ili tikuyembekezayi kuti tip- cha- kuti digital money imene ikubwerayi tiziganizira imene ili ngati airtime ndi chifukwa chake ili ya boma ili programmable money kunena kuti ndoti sungapange chilichonse iwo avomereze tilibenso ufulu so kapusipusi ka mpamba airtel money ka mene tikukamba za digital money sizakhalanso za airtel money za ufulu zoti ah, ndikhoza kukagulira chakuti ndikhoza kupangira chakuti ayi ndithu Izakhala ndalama yosaoneka imene ili ngati cryptocurrency, ena amati kaya bitcoin, kaya chani, zimene akuziyesa kale panopa zilipo zonena kuti munthu sungagule. Ineyo ndithu ndimafuna ndingopangapo comment pa nkhani imeneyoyo. Sindikudziwa ngati pa funso la virtual lija ndayankhapo bwinobwino.
Aizonzeka. funso limene linabwera apa ndilonena kuti kodi digital money ndi achina mpambawa airtel achina mukuruwa nde nonse atatu mwafotokozera zinthuzi nde ndibwerezanso funsoli omvera amve kuti digital money ndi zinthu zimene zizi kapena ayi tiyambe ndi sister bless
ineyo kafukufuku wanga ayi ndi izizi plus kanthu kena kamene panopa palibe tizigwiritsabe ntchito makompyuta intaneti ndalama sitizayionanso ina imene kubwerako iyoyo kusiyana kwake ndikonena kuti sizikufanana ndi izi fuka iyi ya airtel money chani ti- tinayo control ifeyo ngati munthu koma inayo idzakhala ngati imene ima- imakhalira ngati ya, ya banki Ife munthu azikhala ngati bank iyeyo iweyo ngati ndiwe standard bank iweyo ngati ndiwe national bank kuti uzipanga treat- uzikhala kuti iweyo ndi reserve bank mukulumikizana direct kusiyana Mhm. kwake ndi kumene koko mlaliki bra
Ah, kuyankha kwanganso ndikoza kufotokoza kunena kuti ma rehearsal amayambika ndi practice Mhm.

brother sindikhala mwachindunji koma ndiyesera kuyankha chabwino ndiyambira ndigwirizane ndi mawu amene ananena sister blesse kuti satana ndochenjera mm. e, satana ndochenjera komanso chimene tingadziwe nchonena kuti satana sasintha chilungamo cha malemba mm-hmm. Sa- sachotsa kapena nditere chilungamo cha malemba koma amangosintha kuonjezeramo zina zimene iyeyo akudziwa kuti zikalowamo zisinthisa china chilichonse Mhm. kuchenjera kwa satana ndi konena kuti kapena mwachindunji ndikuwuzani kunena kuti eya payambapo Mhm. eya wanga akubwerera ponena kuti satana anayaluka kale pa mawu aja mwawerenga brother Mm. ndipo anadziwa zoti anaululidwa ndipo kuti angobwera nandikuuze naliyese kunjako ali ndi kake kamene amadziwa zonena kuti akakaka kakundichosa pamaso pa mulungu kaya ndi mowa Mm. kaya ndikuba koma kungobwera nacho kunena kuti lemba la chilombo lija ndili tiyeni landirani olo oledzera kukanirani kuti mufuna ndikapse koma akaledzera koma anaziwa kunena kuti ndikabwera nacho mwachindunji chisizitheka nde wakhala kupanga zinthu zonena kuti munthu ampange akhale vulnerable akhale helpless Mm. afike ponena kuti achite chinthucho asowe mtengo wogwira ndi chimodzi mwa icho ndikubweretsa zinthu ngati mafoniwa ndikubweretsa magwiritsidwe ntchito kaya nda makompyuta kuti poyamba nali foni ya mu ofesi Mm. kenaka mabooth mabooth muja mumachita kuti ukuchoke kwanu ukadikirire foni yochita mwauzana nthawi Mhm. kenaka mafoni anayamba kumapezeka mmakomo a mobile kamati 2110 kenaka ya ma 1110 eya koma mafoni opinda eya koma mafoni opapasa zinthuzi zik- zikupita touch opapasa pano pafika pa ma 3 fold opinda katatu foni imodzi koma yoipinda patatu ndithudi achina ma Tesla ali momwemo Kuti- sikutiso yathera pamene paja ikhala ikupita kuti ikupita chitsogolo chimodzimodzinso nkhani ya magwiritsidwe ntchito a ndalama Ndinayambira ku kutali kwambiri kosinthana zinthu kugwiritsa ntchito mashelo kenaka mapepalawa lero mapepala ajaso akuchoka tikuyambano kumangotumizirana Airtel Airtel kenaka Airtel Mpamba kenaka iyayi banki ndi Airtel kuteroko muchimene kumene tikulowerako tikhala vulnerable konena kuti sitizathanso kubwerera pambuyo kuteko mafunso ambiri amene akubwera lerolo ndioti kodi akutichokera mwina pa uthenga kuti akuti tibwerere kukale ndipo kukaleko palibe kugula ndi kugulisa kugwiritsa ntchito ndalama tikhala opanda mafoni chifukwa kuphiri kumene anati tithawireko kulibeko netiweki kugwiritsa ntchito cellphone sikukatheka zikutanthauza kunena kuti ndekuti sitipanga nawo nkhawa imene ilipo ndionena kuti zingatheke kukhala wopanda foni chifukwa funso lina ndithu limene eh, ndinazimva eh, linali limene lomwe yabwino ndisafike kumeneko koma yankho likhale lonena kuti izizi zinayamba kale ndipo kwa amene anaziyamba kalewo zafika pa advanced stage cha nzika tikunena chosagwirikacho chayamba kale kugwira ntchito kwathu kuno zafikako mochedwa so kutanthauza kunena kuti ngati ndi nkhani ya ndalamayi digital digital money ineyo mukandifunsa ndinena kuti yayamba ndipo ndimene tilimo chifukwa kumene tikulowera ko azingopanga upgrade Mhm. azingopanga upgrade and ife tizikhala tikuyenda ndi apu ndi upgrade yomweyo tizikhala tikulowera nayo kuti popandanso kufunsa koma tikafika poona kuti ayambano kuchita control kuti uyuyo akufuna agule ichi koma sali mugulu lopanga nawo lamulo la dziko akukana tiyeni tigwireni kuti iye asatenge ndalama mukutanthauza kuti ndinaperekapo chitsanzo ndinaperekapo chitsanzo kuti nthawi ina ndinkatolera chipepeso cha anzathu akuntchito chifukwa kuti ndalama zimatuluka nkumalowa anafika pondibulokera akaunti sindinaziwa kuti andibulokera nditapita ku Airtel poti ndalamazi zambiri za mwini wake ndipange bwanji ndi pamene amazati ah tatipasani nambalayo nditapasa anazandiuza ah kodi ndinu eti ah basi pitani Mhm. ndati kuti "Ah, basi pitani bwanji ati timafuna tikuziweni timadabwa ma transaction akuyenda pa nambala imeneyi ndiye timaona ngati mwina ndakuba kutanthauza kunena kuti mu city center network imene imagwira imagwira pa mafoni a anthu ochuluka koma anakwanisa kugwira network pa foni panga pokha mpakana zinandiumiriza kuti ndipite ndipo zinakaululika kuti anachitadi kugwira mwadala network pa foni panga Mhm. kuti ndimayankhula kunena kuti mulungu anachithekesa ichi kuti mwina atipase chithunzithunzi cha chimene chikubwera kutsogolo Mm. ndithere pamenepo omvera nkhaniyitu ndi imene tikukambirana apapa pakadali pano tikuyamba takambirana kaye nkhani ya ndalama yosagwira ndi manjayi mafunso amene anthu mukumafunsa kuti kodi ndalama yosagwira ndi manjayi ndi zimene tikupanga panopozi kuti airtel to airtel airtel to mpamba mpamba to mpamba mpamba to airtel kapenanso mpamba to mukuru mukuru to mpamba chifukwa panopo zikutheka zimenezozo kapena national bank to mpamba to airtel airtel tnm to national bank zikuthekanso zonsezo alipo azimayi ambiri lero amene akuchita mabizinesi azovala nsapato kumaoda ku tanzania amangoona pa intaneti kukambiranakambirana kutumiza ndalamazo katundu kunoko nkufika winanso mmalawi ngati ine ndikungotumizanso ndalama pa foni kugula nsapato kwa munthu wina amene mwina ali ku blantyre iye nkunditumizira pa galimoto ife osaonana zimenezo zikuchitika ndiye anthu amafunsa kuti si imene iyi ndalamayi ndiye anthu atatuwatu kuyankha ndi mmene ayankhako komano ndingokumbutsani pang'ono chitsanzo chimene mlaliki ibra anafotokoza ngakhale amasokoneza pang'ono munthu ali ndi ukwati ndiye kumakhala nthawi imeneno amatenga anthu amene akakhale akuvina pa ukwati aja amati bridal party amakapanga mariheso mariheso ndoti kuyesezera zimene akazichite pa tsiku la ukwatiro ndiye akakhala kuti asankha nyimbo tikalowera paradise ya advent hope ministries imakhala paradise yo ngati akuna kuti masitepe athu tiziti wina akaponya kutsogolo wina pambuyo zimene akupanga pamarihesozo likafika tsiku la ukwati wa mlaliki ibra gwaza nyimbo yake idzakhala itiyo kodi idzakhala yomweyo sayisintha nyimboyo masitepe amene amaponya ku mareheso aja adzasinthanso ngati ayi adzakhala omwewo ndiye mmene ayankhira sister gertrude kuti zimene tikupanga lerozi panopo ndi zimene zikhazikike tikachoka standard 1 imene tikuyendayi tikamafika standard 2 chifukwa upgrade imene afotokoza ija ukuchoka munthu kumkaka ukudzafika ku standard 1 uyo kuyenda standard 8 ndikumadzafika form 1 ukamadzafika form 4 kumapita ku college ndi ma upgrade a moyo ndipo umakumana ndi zina zimene kumbuyo sumakumana nazo ndi masitepe ake ndi amene tikuyendawa a ndalama yosagwira ndi manjayi tikuyenda pang'ono-pang'ono zokambiranazi kuti inuyo omvera ngati ndinu mafunso mukhale nawo mukwanitse kufunsa monga mmene tikuyendera ndi zokambiranazi musapite kutsogolo kapena kutitengera kumbuyo kwambiri koma tidziyendera limodzi omvera nde ndimafotokoza pamenepa kunena kuti tikuyenda masitepe athu pang'ono pang'ono sitikuthamanga nalo phunziroli so apa timakamba nkhani ya ndalama yosagwira ndi manja muno m'dziko lathu la malawili uh, chaka cha 2025 takhala tikuwerenga ma newspaper akumalemba kuti a reserve bank of malawi akunena kuti tipite tsono ku ndalama yosagwira ndi manja zimenezo anzanga munaziwerengapo eya brother ndipo amalengeza chimidzi basi chinkayenda ndithu kuti tichepetse kugwiritsa ntchito ndalama zogwirika koma tizigwiritsa ntchito ma airtel money mpamba makhadi akubanki eya za ngati zimenezi basi ndithu ife tinayiona ikulengeza ndipo tinamva Mhm. ndiponso omvera wina aliyense ndi mboni ena amakumana nazo ena majambado amatitumizira kumaona choncho m'mafonimunso timalandira mauthengawo ndipo tili nawo a ku mpambanso nawo amanena chepetsani kukhala pa laini mukhoza kulipira mabilu muli pa nyumba nkhani yake ndi yokhayokhayo ndipo kungoonjezera leroli aonjezera mtengo umene ukhoza kutengera ndalama pa airtel money kuti ukhoza kutenga 1 million patsiku Mhm. nthawi imodzi ndiye zimene zili zokhudza zoti afunadi kuti tizigula motero mundito lero pa 12 january alengeza choncho mmafonimu omveratu zinthuzi zikuyenda upgrade ija afotokoza sister Ketu ija ndimene ikuchitikayi akupanga upgrade pang'ono pang'ono ndiye ta zolowerera nkhani ya mayunitsi okachaja panonso anthu sitikumafunsa kaya ndi wakumudzi kaya ndi wakutawoni tazolowerera mu standard 1 mja tachokamo tili mu standard 2 palibenso akhala ndi mafunso mmenenso zikuyendera izizi pang'ono pang'ono tikamayenda muona ndalama za pepala zizinka zikumachepa ndipo zayamba kale kuchepa mwina anthu sakupanga notice zikunka zichepa kale ndalama za pepala pang'ono ndi pang'ono

chabwino mukhonza kuona ngakhale tikamayenda m'misika anthu ogulitsa za malonda mukumaona zotani pa nkhani ya kugwiritsa ntchito kwa ndalama za mmafoni mukumakumana ndi zotani tiyambe ndi mu brother
inetu mmachita kwambiri kudabwa mm. kuti zinthu zikuoneka kuti zapita patsogolo kwambiri mhm. panopa anjinga amoto

kuti ndi nzama yosagwira ndi manja ukuza kungolipira chifukwa makodi alipo kale Mhm. so panopa zili pamwamba zinthu zichitika mwapamwamba sister gertrude mukamayenda kumagula zinthu nkhani yopanga upgrade nkhani izizi amafotokoza mu algebra inuyo mukumakumana ndi zotani ogulitsa mango wa mu lichero panopa umati kukumana na ine ndalama ndilibe nanga mutumiza oho kusonyeza kuti nayenso ali muchiti chomwecho muchimenechocho ndiye kuti foni ali nayo yoti anachitanso register zotumizirana ndalama mm. ndinatumiziridwa ndalama ndi alamu anu anali ku field mm. ndipo Mm. ndinaku ule ndiwo Mhm. zimandionekera kuti sindikupeza anthu oti nditengerepo ndalama ija ndinakapezeka kuti ndalipira china chilichonse chimene ndimakagula kungogwiritsa ntchito foniyo Mhm. kupita pa agent kuti nditenge kashi koma ndimati kungofika apa m- muli ndiye namba ya eh, kutumiza Muli ndi- mpaka na ndina china chilichonse mumsika ndekuti ndinagula zinthu zosiyanasiyana zina zochuluka zina zochepa koma ngakhale zochepa za 2000 chakuti timatumiza airtel money Mhm. kumene tafika ndi, ndi nthawi iyi tafika kwina kwake mwina ndingoyankhulapo kunena kuti mbuyomu ndinachita um, nawo uh, ndima- ndinapita ku field ndipo kumeneko ndi uh, nthambi ija ya boma ya macra mm. ikumanga ati akumati um, connect a school kapena ndinene kuti eh, connect eh, connect a school secondary Yes, yes, school eh, eh, akumayika labo ya makompyuta imene ikhale ndi network Mm. yoti eh, mabanja ozungulira azigwiritsa ntchito mwaulere Mm. Mm. ndipo pa sekondalepa pakhala ndithu labu imene mukhala makompyuta mukhala network intaneti zonse zabwinobwino Mhm. nde akunena kuti ngakhale operekera matope Mhm. ogwira ntchito pa- po- po- pomanga structure imeneyoyo akunena kuti aliyense akhale ndi nambala ya foni imene wapanga register either airtel money kapena mpamba Mhm. tikunena kuti awa ndi ma casual labourers nde tingopita ndi kashino zanu mwagwira masiku angati one week nkuwerengerana ma 2000 kaya ndi angati nkupereka zimenezo zatha Mm. ndiye ndimafuna ndingokukumbusani kunena kuti airtel inakafuna kunena kuti ife tikufunabe ma scratch card akhaleko sizikanatheka Mm. chifukwa cha zimenezi ndi nthambi imeneyi ya macrayi Mhm. ndi nthambi imene iku, iku ndi- ndi nthambi ndi boma kapena mwachidule yes kutanthauza kunena kuti reserve bank iso si ya anthu mm. ndi ya chani ndi ya boma ndiye reserve bank ikunena kuti tiyeni tichepese apatu sakuumiriza koma kungopereka chiganizocho nkutiuza ubwino wake ndi kufunikira kwake mm. ifeyo tayamba tikupanga zinthu zimenezo zimenezozo kuteko panopa tikumati ndikalowe mbanki a ndikakhala mmene mumadzadzira mu national bank ndingogwiritsa ntchito khadi kulipirira izi Mm. kuteko mphwayi zimene zijazo zopita ku banki zija ndi zimene zikuzalidwa pakali panopa mwa ifeyo Mhm. ndipite pa foni ndikagule magetsi a ndingopangira pa foni pompa kuteko umenewo ndi ubwino ubwino umenewo ndi umene ukuzalidwa mwa ife umene nomawa tikadza tikapena tikamauzana kunena kuti komatu izi akuti tibwerere tikuona kukhala zinthu zovuta Mm. chifukwa tikunka tikuzizolowera ndipo tikuzinjoya ndipo tikuziona zabwino Mhm. sindikudziwa ngati ndafika poyankha inutu imene ndimayenera kuchiyankha
inutu mwayankha ndipo zikumveka bwino lomwe kumene sindikudziwa sister bless muli ndi kuonjezera ndisanapite patsogolo ndi funso lina kuonjezera kwanga apita kale kumsika apita kale ku zimene zikuchitika masukulumu ine mwina ndifotokozepo mbali ya mra Mhm. Ah, kwa munthu wa accounts ah, zaka zambuyomu masiku akakwana pa 14 koma ndiye kumakhala mzere ukalipira ndalama ku mra macheke kapena cash zimenezo ndizo zimene mra imalola si imalola kuti bu- ah, organization itumize ndalama kaya za electronic amakana koma pakali pano Kungoyambira 2024, kulipira msonkho wena uliwonse masiku ano kufunikira kunena kuti ulipiridwe mwa digital. Koposaposa, posachedwa panachitika chidwi kwambiri ndi msonkho wa withholding tax, umene ndi kale lonse umalipiridwa mwa digital, kumangotumiza ngati ah, bungwe kaya kampani ingotumiza direct kwa MRA. Komano panopa wina aliyense amene akulipira kumene kuti aziyikapo tax identifi- ade- identification number nde ngati iweyo ndiwe casual labour ulibe sunapange register kampani yako akumafuna national id kusonyeza kunena kuti imene afotokozera anzathu kuti akutikonzetsera kuti chinake chachikulu njira yoji ndi yomweyo panopa pena paliponse sungalipire kashi ngakhale ku mra kumene amakonda ndalama akuonakukana ndalama
masiku apitawa Masa, ehe mongoonjezera pa zimene anena sister blessing mm. tili ndi brother ina amene timatumikira nawo ndi messenger ndipo ndi auditor mm. ndipo anaulula zinsinsi zina monga messenger Mm. za zimene zikuchitika training imene ikunenedwa yonena kuti kodi kuti kuemwayi kuzifike pamene pasi kunali zotani kuti zina zina ngati izi tikuyankhula ndikuziwa ndikuzimva pazi ndi zapamwamba Mm. koma pali zina mkati mu zimene ndi zakuya zimene ndikamanena kuti zinthu zizathapo mwina titha kumveka zitati zamveka Mm. ndi mavuto ako Mm. koma kodi nthawi yoti tizipita ku ndende sinakwane
wakuuza kuti sinakwane ndani
ocheza nawo amenewo chabwino pakazakhala zogwirika zabwino ati tingoziluma-luma mayankhulidwe koma chindunji cha nkhani imene iyi Mm. ilipo ndithu tinakazimvetsera zinazo zoti abasitu latembenuka lanyamuka ndiponso lili pa mtsetse dziko Mm. choncho ayi zimenezo tu mu programu ino ah, omvera musadandaule ife tibwera nazo zimenezozo tikambirana pano tiuzana anthu akuti enieni abwera akakamba zimenezi apa musadandaule konse cholinga tidziwe pamene tili chifukwa anthu apanopo sakubisanso iwonso akumanena poyera zinthuzo akumatilengezera kumatitumizira zinthu mumafoni mu cholinga afuna tizidziwa kwa iwowo akupereka information kwa anthu kuti anthu adziwe nde ife tipereka information chifukwa mkati mwa zokambiranamo apatu tingokambirana kammene dziko likuyendera koma tiyamba kulowa m'malemba ndikuona kuti kodi ulosiwo ukuti bwanji nanga ifeyo tikhale motani m'masiku a mdimawa nchimene tichite pano kodi munamaliza sister ndimafuna ndilowe pena pake e ineyo ndamalizatu ndimangopanga comment zimene sister Blessing amayankhula Mhm. makamaka nkhani ya mra yo kuti Mhm. pali zina ndi eya komano mwina poti tikuyenda pang'ono pang'ono Mm, mra malawi revenue authority ndi nkhani za misonkho mukakumbukira mlaliki ibra anayamba ndi nkhani za misonkhozo pokamba nkhani ya augusto kaisara ndipo nkhani za misonkhozo ndi zijanso zavuta ku america ndi donald trump pokweza misonkho yake tidzigunda mwakuya zimenezo ndipo kumene kuli misonkhoko kumene kuli ndalama kumeneko kumene kuli ufulu wa munthu kapena ufulu wa munthu kuchotsedwa zigundika zonsezo kumvera anzangawa atchula mbali zosiyanasiyana zimene akumana nazo m'madera osiyanasiyana komatu tadziwani kuti nkhani sili kwa anthu ogulitsa mango okha sili kwa anthu anjinga okha sili ku maminibasi kokha komatuso ngakhale m'matchalichi pali matchalichi ambiri pakadali pano zopereka asiya kupereka kumapereka ndalama zapepalazi cash akumangoyendetsa timachini anthu akhala pa mpando alipo akuyankhula okay. anthu akumangokhala pa mpando kamachini kakumawapeza pompo akumangotenga tija timakadi tawo akati aku banki ndikuyendetsa ng'wee achotsera chopereka chimene iwo akufuna moyo wa easy moyo wa mtambasale pakadali pano m'matchalichimo ndi zimene zikuchitika komanso tikudziwa bwino lomwe kuti matchalichi ambiri pakadali pano akulimbikitsa anthu kunena kuti dziperekani chopereka kudzera ku banki ayikanso makodi awo ndi sizinasiye malo zili pena paliponse ndipo anthu tazoloweradi kuyenda mu ulendo umenewu pa nkhani ya ndalama ndifuna tisunthepo kaye tipite ku nkhani ya chiphatso cha unzika chija tafotokoza nkhani ya chiphatso cha unzika timayerekezera ndi nkhani za makadi akalekale mu nthawi ya chipani cha mcp nthawi ya uh, kamuzu banda tikukamba nkhani ya chiphatso cha unzika chosagwira ndi manja munachifotokoza kuti ndi chani kwenikweni ndipo omvera amva koma funso langa tsopano nkumanena kuti chiphatso cha unzika chosagwira ndi manjachi kuti munthu afike kuti akhale nacho chitachitike ndi chani tiyambe ndi pamenepapa tiyamba ndi sister bless chiphatso cha unzika chosagwira ndi manja kuti munthu afike kuti ali nacho akhale nacho chitachitike ndi chani

sister gertrude mukuyankhula
Eh, ndimati ngati uku sanakonzeke ndikhoza pang'ono kuyambapo tiziponyezana kapena iyambani
Mhm.
ndimafuna kunena kuti ah, chiphaso cha unzika ndiyamba ndi chitsanzo cha ineyo mwini mm. ndimakana kukhala ndi chiphaso cha nzika chomwechi chogwira ndi manjachi chogwira ndi manja Mhm, ndimagwira ntchito mboma ku capital hill mhm. ndipo chinayamba ndi ku state house nduna ma mp kenaka maofesi a boma Mhm. nde ine ndinkanena kuti ine chimene chisindizakhala nacho ndipo sizitheka Mm. koma inafika nthawi yoti ntchito ndalembedwa koma kundiuza kuti pa payroll sitikuyika mponi chifukwa mulibe chanzika chanzika chonsecho nditagonja ndalembetsa ndili ndi chipepala khadi sinatuluke Mhm. ndi akundiuza kunena kuti sitikuyikani pa payroll chifukwa mulibe khadi yeniyeni ngakhale pepala muli nalo sitikuvomerani Mm. ndinakachita kugwada m'maofesi wochikanatu koma umakachita wochonderera tsopano kuti chonde chonde ndipaseni chanzika brother ndekuti pamenepopo ndathinidwa ndazingwa Mm. ndikufunisisa ndalama ndili ndi vuto pena pake Mhm. ndinapezeka kuti nditapemphapempha kugwadagwada m'maofesimu anandithandiza nkunditulutsira Mm. mmene china chija chim- chifa chinaso apa chimadzapezeka mochedwa mwinaso chaka chitatha Mhm. okana ine ndili nawo awiri ya original ndi ya duplicate Mm. koma ena amene anangopita ali nayo imodzi kuterako kuti tifike na kuti aliyense akhala nacho chosagwirikacho achita disable driving license ndi passport kukhala id yoti utha kugwiritsira ntchito Mhm. akuzikana ziwirizi Mm. akulitsa mphamvu cha nzika kukhala id yovomerezeka Mhm. kuteroko pamene kumene tikolowera kumuja amanena brother ibu mariheso mmene mwachitira mwa- mwa- mwamalizitsira kuti mariheso Mm. ifikaponso nthawi yonena kuti ku bankiko kufunika chanzikacho chosagwirika Mhm. kaya tikupita kunja masiku apitawa ndamva maiko akunena kuti tikafuna kuyenderana mu africa muno sipazifunikanso passport kapena visa tizingogwiritsa ntchito national id ndipo ndi choncho kuteroko eh? ndikuti ndipo ndi choncho
Eh, kuteroko ti- tikama kumene tikulowera kumene kuku tikunka kumalecheleche kuti ana ujeni um, chanzika cha, cha chosagwirikacho chimene no chizigwira ntchito kwenikweni chifukwa cha nzika chija chimadzasowa umadzatha kuchiyiwala wayenda ulendo nde pakufunika cha digital-cho chimene suzichinyamula m'manja kuteroko zifukwa za uzikhala ziti zikhala zimenezo nde uli kale ndi akaunti ku banki nde akuwuzeni kuti panopa tasiya za makhadi ogulika tikungopanga sikani izi tizingotere izi iweyo ungalole kukhala opanda chanzikacho Mm. umirizika kupanga zimene iweyo sukufuna chifukwa pali condition ndi nkhani ya ndalama iyi Mhm. nkhani ya ndalama palibe angayisewere aliyense amafuna ndalama Mm. nde kwazigwirira ntchito zili mu foni akukuuza kuti ngati ufuna kutenga tu chanzika chija tulusani tione digital kapangiseni nkhope scan mukapangise zala zanu kukhala ndi digital id Mhm. ndikukuuzani kunena kuti tokha tizanyamuka ndikukapangisa chifukwa tikufuna zina zake tithandizike
moyo utapanikizika pena pake moyo utapanikizika kuteko pamene pakubwerera mau onena kuti bwererani kukale chifukwa ngati ukufuna kupita ku chipatala kufunika id mm. chipatala chimene ndachipita masiku apitawa ndichoti ukangofika ungosayinira cholembera pena pake pooneka ngati ka skrini mm. ikatola information izingopita iweyo unayezesa covid sunayezese akukuulula pamene paja pali Mm. vuto lako ndilakuti utabwera unatenga mankhwalawa unatenga zina ah, chilichonse chikulongosoledwa iwe usanalembe pena paliponse Mm. kutanthauza kunena kuti paliponse pamene tizilowa pakulowa cha nzika lerolo muja sister bless amanena kuti khadi lapadzana loti uh, la, la, la, la chipani lija likufanana ndili kuti pena paliponse pamene pakufunika khadi kapena id uzafunika kuti uzachite uzapereke cha nzika chosagwirika chomwecho paliponse pamene pakulowa cha nzika chogwirika pazafunika cha nzika chosagwirika Mm. kutanthauza kuti paliponse pamene pakugwira ntchito cha nzikachi iweyo ngati uli mmodzi mwa anthu ogwirisa cha nzikacho nde kuti chosagwirikachonso ukuyenera uzachitani Mm. uzachigwiritse Mhm. nde mulungu akunena kuti tibwerere kukale kumene kunalibeko izizi chifukwa amene tikuti upgrade tikupita chisogolo sitikubwerera pamene nonse uku ndi kutakasuka kwenikweni kwathunthu nde akuti tisapitirire nawo msewu otakasukawo

mafunso ngosayamba ndipo ngambiri amene mkwapalamula winake zigawo tikadali nazo Ah, m- a- anthu awiri inu bless komanso mlaliki ibra sister gertrude akuyambirani m'maso akolowera mlaliki ibra mukuti bwanji
ndipelekere funso ndiyankha funso ndi lonena kuti chimene chidachitike nchiyani kuti mpakana tifike ku chiphatso chosagwira ndi manja
Sasala pang'ono wa mai Sasala pang'ono